ndị nke m ndị ọma mbụ onyonyo ọma ga-adị ogologo unu ma na taa bụ ụbọchị ụka nna m wee sị ka m duga odogwu m na ọmalịcha nwa m ka anyị pụọ gaa nwee obi aṅụrị hmm? mbụ anyị buru ụzọ gaa na ebe a na-ere nri na-adị anyị mma ee eh? ebe a bụ ebe na-adị anyị nnọọ mma ee anyị gara ebe ahụ iri ihe na-adị anyị ụtọ ee mhm, wee ṅụtụlụ obere mmanya Hmm. ee bịa na-ete ebugo ụzọ wee sị ha wetara ya sesame chicken na akwụkwọ ka e butere ya bụ nri o nke ọ na nke na-adị ya mma ya na chicken dị na mma e wee butere odogwu m mmanya ya ị na-ahụ ya avocado margarita oh nekwa nri anyị o ihe a na-akpọ nri a bụ orgasm roll ya sushi osikapa na azụ a na-akpọ salmon na ife ndị ọzọ niile odogwu m tizie ya n'ọnụ iyo ọ bụghịkwara ihe agha tabụl ya ebe ọ na-abanye anyị erichana wee pụwa nnọọ odogwu m sị na ya chọrọ ikiri onyonyo wee sị let us go to the theater Yeah. Well, you're my anyị wee sị ka anyị gaa n'ebe anyị ga-ekiri onyonyo you know, a movie place Mm, ka anyị sechalụ sechalụ nọ mba na ịma na nwa dịara mma nụrụ anyị ga-ese foto anyị sechalụ nnọọ obere onyonyo na foto dịka ezinụlọ Ah, ya neta wee na-akpọ anyị amụ na-akọrọ anyị akụkọ

ọmalịcha nwoke di m ọma odogwu nke m ogirisi obi m nwoke ọma nwoke mara anụ nwoke na-enye m obi aṅụrị ee nwoke mara ka e si emeda m obi nwoke na-anụ m nke ọma nwoke anaghị eme nzuzu anyị wee gawa nnọọ na-agụlụ egwu ka m malụ ife a na-agụ ihe a niile m na-agụ bụ agbanyụọ egwu a hụ na o nweghị ofu mkpụrụ ihe m mara agụ tagheriwa ọnụ nnọọ ọ dị ka m mara agụ egwu nekwa m ọmalịcha di m nwoke ọma m anyị wee na-akụrị nnọọ egwu wee na-aga

If I broke na my business. Eh? chebirikwa maka na onyonyo agwụbe ihe m na-eme ka m kọwara unu ka anyị si wee mee ụbọchị ụka nna anyị taa maka na ụbọchị ụka nne odogwu m nyere ga-ekiri ya bụ onyonyo ahụ wee banye hmm? asị m odogwu m ka m dupụ gị ekwe ka mụ na bi na-akụ nnọọ step Anyị na-akụ nnọọ step na-akụ nnọọ step hmm? aha anyị wee mara na ikiri onyonyo na ebe a na ọ na-adị mma a na-atachalụ nnọọ popcorn ọ dịkwa ka a na-eme You are planning for when you are 16, when you are 12? ihe na anyị na-ekwu maka ịrụ ọrụ Bianeta ma ajụ ha kedu afọ ya ga-adị tupu ebido rụwa ọrụ ebe a ụmụaka egotesie nnọọ tiketi anyị ihe anyị chọrọ ikiri bụ onyonyo ha na-akpọ the watchers tupu ka anyị na-abanye nnọọ anyị egotechana ihe wee banye kirichaa ya wee pụta m wee sị ka m sechalụ nnọọ bụ ụfọdụ foto e nwere ihe dị n'ọnụ ụzọ ahụ ihe gbasara art anyị jee kirie dịkwa ọmalịcha nwa m ka odogwu m gazi ije odogwu ọma dike nke m nwoke m ji eme ọnụ ogilisi obi m ike ikorodo anyị wee sị ka anyị gaa nụ ka ndị ezinụlọ ugwu mm, ezinụlọ agụ ugwu ọwụwa kwe ka anyị na-aga ka ọ wụ anyị nwe ụwa Ah, nwa m Bianeta kwuburu na o nwere ebe a na-ere ice cream ice cream anyị wee sị ke why not Ka anyị jee lachalụ nnọọ ice cream Mm, wee lachatụ ya nnọọ egbughị oge ebe a anyị sị ka anyị nawa ekwe ebe anyị na-anazi nnọọ ihe a ka anyị mere taa mana egwu a na-atọ m ụtọ ee m wee na-akụrụ nnọọ ya bụ egwu na-enweta onwe m ka m kwụsịba ya ebe a hafụ gị ka ị were nnọọ egwu a wee mechie ya bụ obi aṅụrị gị eji m ohere a wee na-asị na ndị nna niile bụ ezigbo ndị nna ndị nna niile na-eme ọfụma ndị nna niile na-edozi ezinụlọ ha ndị nna niile nọ ebe a nwa bụ ndị nna anyị ji eme ọnụ ideje unu n'ezie na ọ ga-adịrị unu mma hmm? ya dịrị unu mma nnọọ maka na unu kwesịrị ibunye ụgbọ ekene maka ihe niile na ọrụ niile unu na-arụ ka ezinụlọ unu wee dị mma ka m kwụsịzi ya ebe a otu a ka taa anyị si wee gaa